Anois ar an líne tá Colmán Ó Raghallaigh, urlabhraí ón bhfeachtas iarnróid in iarthar na tíre, West on Track. A Cholman, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, a Karen. A Cholman, labhair mé leat ar an gclár seo timpeall sé mhí ó shin agus labhair muid faoin athbhreithniú straitéiseach iarnróid uile-Éireann mar a bhaineann sé le Cúige Chonnacht. Ón uair dheireanach a labhair muid le chéile tá cúpla agallamh raidió déanta agam le Steve Bradley ón ngrúpa feachtasaíochta i dTuaisceart Éireann Into the West freisin. An féidir leat a Cholmáin dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi meabhrúchán a thabhairt dár n-éisteoirí inniu faoi cad é an t-athrú straitéiseach, iarnród uile-Éireann, agus ansin a insint dom an bhfuil aon nuacht sa scéal ón uair dheireanach a labhair muid le chéile? Cinnte.
Bhuel, ó foilsíodh an dréacht den Straitéis Náisiúnta do na hIarnróid ag Arup, ansin sa samhradh seo caite, tá. Tá daoine ag cur isteach eolas go dtí Arup ó shoin agus tá sé ráite anois ag an tuiscint, sé an tuiscint atá againne anois ón Aire agus ó Iarnród Éireann ná go mbeidh an t-iarnród idir Bhaile Átha an Rí i gContae na Gaillimhe agus Clár Chlainne Mhuiris le hathoscailt go luath, ach ar ndóigh ní féidir tosú ar an obair sin go dtí go bhfoilseoidh siad an doiciméad deireanach. Now, bhí bac ar sin mar gheall ar na hAontachtóirí sa Tuaisceart, ach tá muid dóchasach go dtiocfaidh siadsan isteach sa rialtas sa Tuaisceart go gairid agus go mbeifear in ann ansin an tuarascáil náisiúnta deiridh a fhoilsiú agus é sin foilsithe Is dóigh linn go mbeidh Iarnród Éireann ansin in ann dul ar aghaidh agus tosú ar an obair agus ar an phleanáil atá le déanamh chun an líne sin a oscailt. Maidir leis an líne taobh ó thuaidh de Chlár Chlainne Mhuiris, faoi mar a dúirt mé leat an uair dheireanach, fágadh amach é sin ar chúis éigin ag Arup nuair a bhí siad ag réiteach. na tuarascála ansin agus dá bhrí sin bhí muid imníoch faoi sin ach dúirt príomhfheidhmeannach Iarnród Éireann, Jim Meade, sa Dáil an tseachtain seo caite nach raibh sé i gceist ag Iarnród Éireann an píosa sin den iarnród a scaoileadh uathu le haghaidh aon chúis eile. Mar is eol duit, b'fhéidir, Bhí feachtas beag ar siúl i Sligeach chun greim a fháil ar an líne agus bealach glas a chur air ach tá sé sin séanta anois ag an bPríomhfheidhmeannach agus deir sé go bhfuil sé i gceist ag Iarnród Éireann an líne a choinneáil agus ar ndóigh fáiltíonn muid go mór roimh an scéala sin mar bheadh sé amaideach cuid den líne a oscailt agus an chuid eile a scriosadh. So dá bhrí sin tá muid dóchasach anois le himeacht aimsire nuair a bheas an líne críochnaithe suas go Clár Chloinne Mhuiris go mb'fhéidir go mbeadh muid in ann í a chur suas an bealach ar fad go Sligeach agus Gaillimh agus Sligeach a bheith ceangailte le chéile agus ar ndóigh Luimneach taobh ó dheas. Sin mórscéal. An bhfuil aon eolas nó aiseolas faighte agaibh, a Colman, faoi cathain a bheidh an Rialtas agus Eamon Ryan ag fógairt cad atá siad le déanamh faoin Straitéis? Bhuel, mar a dúirt mé, sí an tuiscint atá againne ar an scéal ná nach féidir leo aon rud a fhógairt go dtí go bhfoilseofar an leagan deireanach gon Straitéis Náisiúnta. Now, mar a deirim, Tá muid dóchasach anois go dtiocfaidh sé sin taobh istigh de chúpla mí, ach faoi mar is eol duit freisin, ní oibríonn cúrsaí rialtais mar ba mhaith linn agus go minic bíonn moill anseo agus moill ansiúd gan aon chúis. So dá bhrí sin, Tá muid ag déanamh ár ndícheall chun brú a chur ar na páirtithe polaitiúla lena chinntiú go ngabhfaidh siad ar aghaidh leis seo. Agus ar ndóigh tá a lán rudaí eile sa tuarascáil sin freisin ar chóir a bheith ag díriú orthu anois mar tá géarghá le forbairt ar na hiarnróid insan tír seo. Tá muid. i bhfad ar chúl i gcomórtas leis na tíortha eile san Eoraip agus i gcomórtas leis an mBreatain fiú amháin, go mór mór ar chúl agus tá obair mhór le déanamh chun muid a thabhairt isteach san aois nua agus ar ndóigh caithfidh muid súil a choinneáil ar chúrsaí timpeallachta agus ar chúrsaí aeráide agus mar sin dhe agus níl aon bhealach níos fearr le daoine a thógáil amach as carrannaí ná traenacha a chur ar fáil dóibh.